20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa Kwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi Kwezy basi chifukwa Kwezy ndiye basiyo

aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuli chani tsopano kuchokera ku Nyasalandeko okondeka dodolido achimwene anga okondeka mchimwene amene munatchona ngati bodza amwene muti kuno kumudzi kwanu tsiku silimatha osakuganizirani amwene nthawi zonse timakhala timadzifunsa kuti koma achimwene aja zoonadi eti kungoti zii ngakhale mtima wayamba kumatilimba tsopano kuti ah basino tikungoyenera kuvomereza anthufe tili patokha basi kudalira wina wake zikuoneka kuti tsiku ndi tsiku tikhoza kumakhala anthu okhumudwa tivomereze Ife tili tokha ndi banja lathu. Inunso kumeneko, muli nokha. Zochitika m'banja mwanu ife sitingalamulire, tili kuno ayi. Mavuto ali apo, inde, koma mundilole kuti ndivulire kachipewa basi zomwe zija za Kwezy zotsogola, za wofowofo, zimene zakhala zikutumikira Manyasa, kwa kanthawi tsopano, basi zimene mbiri yake ndi yabwino kwambiri. Makono palibenso chifukwa choti munthu uzilimbana ndi kuyendetsa galimoti mtunda wautali, m'malo mongokwera basi za Kwezy basi. Ndimakamba kuti ifeyo ndi apabanja pathu tagwirizana achimwene zosintha kachitidwe ka zinthu, kugwirizana zosintha ngakhale kaganizidwe kathu amwene. Taona kuti mm, kudalira anthu ngati inuyo adodolido zomangotiyambitsira matenda a mtima basi chimodzimodzi kuno kwathu anthu ena ake amene tidawasankha a koma zochitika zawo zokhumudwitsa kwambiri achimwene malo mopanga zinthu zimene tidagwirizana kuti adzapanga ayi amwene kupanga zosemphana kwambiri mapeto ake anthu ngati ifeyo bwantasa kumakhala anthu ankhawa nthawi zonse pansi pa mtima timanyenyereka kuti koma iwo aja angatitero zoona Taona kuti nthawi yakwana amwene. Sitikufunanso kudalira munthu, koma kulimbikira pa china chilichonse chimene tikuchita basi. Anthu atikhumudwitsa. Amandinenanena namagetsi wangayu kuti akuti tikuyenera pena pake tisinthe kaganizidwe basi. Mavuto amene takumana nawo zaka zimenezi akuyenera kutipangitsa kukhala anthu amene machitidwe athu a zinthu tikuyenera kusinthirapo pang'ono. ng'amba imene kwathu kuno idatisautsa posachedwapa tikungoyenera kupanga china chake ndithu kuti ng'amba ngati imene ija ikabwera tisamatuluke thukuta lero sizoona kuti kadziko ngati kathuka ka nyasalande kamene kali ndi nthaka yachonde madzi ambirimbiri m'nyanja zathu anthu angamakhalire kudya nyika anthu ena kumadya ndithu udzu China chake chikuyenera kuti chisinthe m'mitu yathumu achimwene. Aliyense akuyenera kutenga nawo gawo lopanga zinthu zake kuti zisinthe. Ndinanenatu kale kuti kwa nthawi yayitali miyoyo yathu tawakhulupirira nayo anthu ena ake ochepa chabe amene sadatithandizenso. Achita nayo chibwana ndi kutipangitsa kukhala osaukitsitsa kwambiri. Vuto lathu kwathu kuno chilichonse timafuna kulowetsa ndale, kutengera zinthu chibwana. Ntchito yogawa zipangizo zotchipha za ulimi ija achimwene, imene ija kukhala anthu amene tatsimikizika mtima tikhoza kusanduka anthu ochita bwino kwabasi. Koma tsoka ndilo, ndi ntchito imene anthu a ndale amaigwiritsa ntchito, kumapepesana, kumayankhula amwene ofunika kuzipepesa, ndalama ndi izi apa, iwe zako izi, ine zanga ndi izi. nanga zogulira foterezazo ndiye zikhala bwanji mm, inu takangoyang'anani wina wake otchipa timugawe basi amene atalandireyo basi walandira ameneyo ndiye anthu ifenso tidazolowera nthawiyo ikakwana ndiye kuti basi abwera naye tidzamuwombole motchipa kenaka timugulitse ndalama zakezo tikagule malibisi a nyama pena pake machitidwe athu a zinthu amakhala omvetsa chisoni kwa basi Chaka ndi chaka, sitingamangopereka zipangizo za ulimi kwa anthu amodzimodzi omwe omwewo, kenakanso omwe omwewo ndikumapezeka kuti chaka ndi chaka alibenso chakudya, ndiye kuti pena pake ifeyo mitu yathu yasokonekera. Ndi tinzeru tathu toperewerati timaona ngati anthu amayenera kuphunzitsidwa kuti ngati munthu chaka chino walandira zipangizo za ulimi zotchipha, ndiye kuti alangizi a za ulimi amuthandize munthuyo alime bwinobwino mwadongosolo, kenaka chaka chinacho munthuyo adzathe kudziimira payekha. Ndiye kuti zikatero, ndondomeko ya chaka chinacho imayenera iyang'anenso ena ake ochepekedwa, iwathandize ndi zipangizo zaulimi zotchipha. Nawonso alime motsogozedwa ndi alangizi a zaulimi, awatsatire bwinobwino, kenaka chaka chinacho akhalenso odziimira paokha. Amwene, bwezi pano tikusimba lokoma, chifukwa kwa zilumika zochuluka zimene ndondomeko yakhala ikugwira ntchito ndiye kuti bwezi alimi ambiri ang'onoang'ono atapatsidwa nyonga ndipo bwezi ambiri ali oyima paokha. Koma mmene timachitira zinthu zathu achimwene, timapanga kuti basi anthu akhalebe opemphapempha chaka ndi chaka kumadikirira kuti kenakake kabwera basi. N'chifukwa chakenso chaka ndi chaka njala siikumatisiya amwene. Njala imeneyi akuipanga ndi adindo, amene amayenera kuti adziganizira kaye mozama pochita zinthu. Mu ndondomeko yogawa zipangizo za ulimi zotchipa muli gawo lina, akumagawa zifuyo amwene. Tikanakhala timaikapo mtima, bwezi dziko lonse lino paliponse pali zifuyo. Makomo ambiri bwezi ali amwana alirenji. Koma tsoka ndilo, chaka ndi chaka akumagawa zifuyo kwa anthu amene sinawakonzekeretse kuti achita bwanji. Mapeto ake anthu akagawiridwa zifuyozo ndiye pakhomo pomakhala kuimba nthungululu osati masewera Lululululululu. nyama nyama nyama kuno titsuke mkamwa tichotse dalazi namasaida tsuka potoyo atiganizira atibwetsera zifuyo apa amadziwa bwino lomwe kuti dzikanyanga dzatopetsa apa tichita kuyambira paliwende mpaka nakutsirizira chikopacho zovuta atu zinthu zake achimwene ifeyo tinkaona ngati mlimi amene wapatsidwa ziweto mu ndondomeko ngati iyi ndiye kuti amayenera atsatiridwe, awone ziwetozo akuchita nazo bwanji, amuthandize akule bwino lomwe. Zikamaswana azitha kuthandizapo anzake kuti mudzi wonse utuluke mu umphawi wadzaoneni. Achimwene, Tili pa umphawi inde, komatu umphawi wathu amachita kukonza. Kuthekera konse tinako amwene, koma mabwasala kumtundako amafuna tikhale osauka basi. Chilichonse tidziwapempha, tidziwaimbira nyimbo m'misonkhano, iwo ndiye kumtima mbee! Mtukula pakhomo! Ndalama anthu akuzitafuna, akumangolandira osauzidwa kuti atani nazo, koma ndiye kumakhala kuzimwera kachaso, kudabadika nazo. koma tikumakhala kaye pansi nkuzifunsa mafunso kuti kodi makomo amene tikuwathandizawa ndi akutukukadi kapena tikuthandizira kuti umphawi ukhodzokere ndipo tidzikhala tikudalira kuti mwezi wa mawa abweranso adzatipatse ina yake tinayamba za mtukula pa khomo kwa kanthawi ndithu koma kodi ndi makomo angati amene atukukadi anthu Akulowaponso ambiri, anthu enieni oyenera kuthandizidwa, kathandizo kamene kakumawapeza kakumakhala kochepa kwambiri, ndalama za nkhaninkhani akumakhala atagawanagawana kale anthu ena, kumagwiritsa ntchito ndalama za mtukula pakhomo, kukwatirira mitala. Thumba la chitukuko la m'madera a aphungu kwathu kuno, amwene, ndalamatu za nkhaninkhani pano tikukamba pano zakwezedwa kufika pa 200 miliyoni taganizani chaka ndi chaka zimene zija zitakhala kuti zikugwira ntchito yake yoyenerera bwezi tikumadandaulanso za mabiriji ngati mwanji wa iyi ya achina Mbalachanda iyi bwezi tikumadandaulanso za zisakasa zomaoneka ngati dambwe zimene ana athu amakhala kuphunzirira sukulu ndalama zopita m'madera mwa aphungu zachitukuko zimayenera zitisintha amwene tidzioneka kuti tikusuntha muli gawo la malipiro a ana asukulu ochepekedwa m'menemo koma ndithu kumapezeka mwana wa standard 8 akusoweka 3500 kwacha yolipirira mayeso muli ngongole za achinyamata ndi amayi zoti apangire mabizinesi ndithu linali ganizo labwino tikanatha kutukuka kwa kanthawi kochepa koma amwene kumakhala phwando osati masewerayi nchifukwake chaka ndi chaka m'malo motukuka tikunka tisaukirasaukirabe umphawi wathuwu amwene ndithudi ndi ochita kupangidwa ndi anthu ena ake ochepa shuwa lero ndakwiya nazo kwabasi mundimvetsetse moti za misewu kuti ka mu- muwakonzere ku machinjiri ka ku- ku- kumanja mu mzinda wa blantyre ka blantyre bypass road imene ka ndi msewu wakuchileka zimenezija lero sindikambaso amwene chifukwa kwathu kuno bwezi tili patali kwa basi koma kungoti